unhun ah mais man b'a f'i ye bi Mm. quart de finale unhun Mali Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire Mali un ah man basket min i ye min fɔ bɛɛ tɛ se k'a filɛ dɛ ee ne t'a filɛ o kodi n'i y'a lajɛ a jijara unhun fo ka na se a bɛ ban waati min o kɛra bawo basikɛti jijali dan ye prolongation ye nka da a tɛ tɛmɛ o kan kodi unhun ɔ n'i y'a lajɛ a daminɛ unhun ni ɛɛ quart-temps fɔlɔ hmm. parce que basket ale ye quart-temps naani ye hmm. quart-temps kelen o kelen sanga tan tan don n'i y'a lajɛ 40 minutes don mais hmm. ale bɛ janya mun na o de ka fɔ ni balon bɔra bɛ ni foti bɛ yen action action n'o bɛ yen chrono bɛ jɔ je crois que maaw b'a faamu premier quart-temps c'était très serré entre les deux formations mali 27 uh-huh. cote d'ivoire 28 kɔrɔ b'a jira k'a fɔ n'i y'o ye depuis daminɛ na o bɛ fɛn fila kofɔ man équipe fila niveau bɛ minnu na c'est-à-dire 27 déjà niveau ka ɲi o b'a jira ka fɔ vraiment panier bɛ don panier donna e wa a fila bɛɛ tɛgɛ kun ka di a fila bɛɛ tɛgɛ kun ka di 27 28 an bɛna to sigi la an bɛ taa se mi-temps ma waati min Usumani Côte d'Ivoire bolila n'an ye Donso kari bɛ ban waati min n'o bɛ kɛ ni mi tan bɔli ye kɔfɔwa ka bi duuru ani naani mali ka bi naani ani fila p in de ka sabudi kison fɛ sadi n tɛ bɔ dɛsɛ kari tan
anze an koma ka jigi waati n'i y'a ye ku tan ni fila a ca pa parceseke n'i y'a jate minɛ an bɛ se k'a fɔ de kari olu ye fɛn tɛnɛ p in de don Parce que Hein? ni euh, euh, euh, euh, C'est-à-dire 28 que- min b'u bolo Mhm. ah oui y'a ya en plus ça s- ka na fo 54 la Voilà. non tiɲɛna donc mali ye caman don. 15 dɔrɔn de don donc o de kɛra différence ye donc u yɛlɛna ɲa u yɛlɛla ɲɛfɛ. an san kan ɔ usumani mi-temps bɔlen sɛgɛnlafiyɛbɔ an y'a k'a fɔ mali fana a bɛna jɔ a jɔyɔrɔ la troisième quart-temps ekipu ka différence bɛ commencer ka dɔgɔya dɔɔnin o bɛ ban waati min Aha. Côte d'Ivoire ka bi wɔɔrɔ ani kɔnɔntɔn

o kɔni waati mm. man experience ni fɛnw de bɛ baara kɛ yan kosɛbɛ kosɛbɛ Côte d'Ivoire 90 mhm. mhm. Mali 90 bon i b'a dɔn o yɔrɔ la an ye mun fɔ mhm. deux points min tun b'u cɛ u taara n'o de ye u taara n'o ye an bɛ taa laban 90 90 olu ye 19 don anw ye 21 don donc deux points hali bi o kelen bɛ ten a wo datugura mais ça veut dire que anw de kunna olu la

ɛɛ maa ma ni ja ɲɛnama t'i la ni ti ten kana tɔ filɛ sabu a lajɛli ka gɛlɛn quoi a ka gɛlɛn dɛ mɔgɔ dama bɔra tele kɔrɔ de ka ca mɔgɔ min y'a lajɛli dabila mhm. parce que fɛnkɛ donna a la suspense donna a la suspense donna a la jatigɛw ni fɛnw mhm. donc o Côte d'Ivoire lama fana ka fara o kan o tɛ ko nɔgɔya anw bolo yan ko nɔgɔn tɛ dɛ o tuma Usumani mhm. o fana na an b'a ka fɔ o bɛna jija kosɛbɛ wa fɛn in ja ni mali y'a don u b'a sara u fana b'a don an bɛ taa sara mhm. i t'a dɔn maa min bɛna gaɲɛ ɔ o bɛna laban waati min Côte d'Ivoire ka bi wolonwula ani wɔɔrɔ 96 ah bi kɔnɔntɔn ni wɔɔrɔ eh, bi kɔnɔntɔn ni wɔɔrɔ pardon mm -hmm. olu sera ka 6 points de don yen ouais. parce que de 90 mm -hmm. u nana 96 donc 5 i b'a dɔn quoi 5 minutes kɔnɔ ah oui voilà minute duuru an ye défense ɲuman de kɛ awɔ ah,

bon maintenant a bɛ digi u la kosɛbɛ a b'u tɔɔrɔ parce que n'i y'a lajɛ waati dɔ kɛra tun ɲɛna k'u bɛ gaɲɛ parce que tun bila tun bila fo douze points yɛrɛ waati maa caman ko ko ko ko nɔgɔyara k'an tɛna se ka malo kɛnɛ kan bilen
bakari ne ko bakari seku n bɛ fɛ ka mun fɔ nin victoire nin c'est grâce aux efforts conjugués de certains
balontanna damadɔ bɛ yen n'o ye parce que teri damadɔ bɛ yen olu ye fanga ba de di nin match in ma n'i y'a lajɛ le MVP du match le meilleur joueur c'est aliyu fajala jara ee fajala l'enfant de Kayes ɛɛ seku n bɛ mun fɔ i ye a jɔyɔrɔ la nin match nin na a ye kuma tɛ yen tellement k'a ye baara kɛ a ye kuru min don mɔgɔ m'a ɲɔgɔn don a kelen il a mis trente-cinq a kelen kuru bi saba ani duuru a y'o de don i b'a o b'a yɛrɛ y'a ka fɔ ko vma a ye a ka nfifin a y'a sinsin k'a kɔ fɛ min n'i y'a lajɛ rebɔn tan ani wɔɔrɔ sɛre bɔn a b'a fɔ cogo min na e du du y'a yan tansan min to a y'o de tan ka tansan in bɔ don ka sɛri bɔ don homme du match n'o bɔra yen mun fana ye caman don mali fan fɛ o ye mamani kulubali ye trente un c'est-à-dire que 31 euh, minutes mm -hmm. disputées, mm -hmm. 24 points. Voilà, c'est-à-dire minute bɛ fɔ o y'i ka minute cumulée i ye mun i ye mun bɛɛ joué parce que i kelen tɛ se k'a bɛɛ tan o, i bɛ dɔ bɛ bɔ dɔ bɛ don voilà a ye rebond duuru ta n'o bɔra yen ɛɛ mamudu jara o fana ye kuru don kuru tan ni naani a y'o don mais ale miniti mugan ni wolonwula de tan a fana ye dɔ kɛ a ye trois passes décisives kɛ maintenant an ka mɔgɔ laban o ye siriman ale ma bi caman don mais a ye passe caman kɛ n'i y'a lajɛ siriman kanute sega denkɛ don a tɛgɛ ka di a fana bɛ se pa ale ye trente-deux minutes joué a ye neuf points don mais onze passes décisives très important parce que pasi ninnu de bɛ ka kɛ bi ye fo mɔgɔw k'o jateminɛ donc nin mɔgɔ naani u jɔyɔrɔ bonyana kosɛbɛ kosɛbɛ Oui. mali ka girinyara bila na kosɛbɛ, victoire la kosɛbɛ. et an bɛ mun fara a kan a victoire nin a bɛna mali bila demi finale de la donc an b'a fɔ ko sisan mali min ye barrage tan barrage tan tout peut arriver sisan tout peut arriver Côte d'Ivoire tun ma ci tournoi in na

match natal ayiwa bi senegal nigeria ousmane eh, olu fana ye sebaaya ɲuman sɔrɔ nigerianw kan awɔ bi kɔnɔntɔn ani kelen nigeria ka bi wolonfila ani duuru ça veut dire que u tun bɛ se nigeria la tun bɛ se nigeria la bi Hmm? awɔ 91 75 ɔ n'i y'a lajɛ jaabi tɔw la kunu cameroun république démocratique du congo cameroun fana y'a ɲɛ sɔrɔ 77 68 9 points de différence.
bon euh, n'i y'a lajɛ. Mhm. Euh, olu ka fɛn na olu fila fɛn o fɛn kɔni mana tɛmɛ. Mhm. olu ni fan dɔ in de kan ka bɛn. bɛn donc, donc n'o ye Cap Vert. Cap Vert. Tunisie. Tunisie Cap Vert fana. Mhm. je crois ale fana ye Tunisie ci.
Cap Vert ale bɛ Tunisie battu non Ousmane 87 54.
nɔgɔyara de ala kɛ tuurusi de ye san dafiki ye ka seti sen kanto sen kan kati o tuma n y'a lajɛ ni bɛɛlama i ma sifuru saba i ma mɛ a ma mali ta tɛ mali ta tɛ san ka e wa wɛrɛ kɔɔri dɛ o don

Mali Senegal à 18h GMT. Unhun. Mais yan'o cɛ. Wa o kɔfɛ. Ayi yan'o cɛ de. Awɔ awɔ yan'o cɛ. Yan'o cɛ de don. Yan'o cɛ. Cameroun. Un. Ale ni Tunisie. Ɛɛ safurulayi ale ni Cap Vert. Olu bɛ jouer. Cameroun Cap Vert. Donc ne ɲɛ b'a la. Un. Mali bɛ se ka ko dɔ kɛ.
C'est Cap Vert fana oui. Ɔhɔn. Awɔ ɛɛ Mali Senegal oui. Mali bɛ se ka fɛn dɔ kɛ parce que n bɛ mun fɔ Seku. O ye kuma.
Ɔhɔn ni ekipu fila fɛn fɛn bɛ yen ni Mali kɔni sera ka tɛmɛ Senegal la an jigi bɛ da ko dɔ kan parce que Senegal de ka gɛlɛn. Honnêtement Senegal Usumani n'i y'a lajɛ non 50 50 don. Yɛrɛ. Ah oui. Bon an ye défaite min kɛ u contre la poule la walayi n'an y'o leçon tirer. Oui ah. an bɛ se ka ko dɔn sigi foyi de kɔnɛ kura kɛ a laban na an ye fili dɔw kɛ dɔrɔn ɔ su an ka n'i y'a lajɛ n'olu fanga bɛ cogo min de ta y'u dɔrɔn don suman dɔn kɔsɛbɛ de ta n'an sera ka hakili t la surakake bi kɔdiwa fana man tanlima a bɛ
n'i y'a la kɔdiwa yɛrɛ san ma deli ka don la ayi ayi fɛn yɛrɛ la sanma deli ka taa ayi se n'i y'a lajɛ bi an ye baara kɛ cogo min tɛgɛ kun ka di tɛgɛ ɲɛ kun ka di côte d'ivoire tɛgɛ kun ka di an yɛrɛ tɛgɛ kun ka di ah. défense de la an y'u ci mhm. prolongation na donc o défense in de an b'o ɲɔgɔn de kɛ contre sénégal hmm. e an b'an jija mhm. an ka quart-temps labanw ka ɲɛ surtout surtout eh, eh, ni o yɔrɔ gɛlɛya to ka k'an kan o tɛ ayiwa donc nin ye angolakaw olu fɛ yen mhm. afrobasket a demi-finalew man y'olu d'aw ma sisan mhm. mali ale ni senegal sibiridon o la fɛn min ye cameroun ale fana ni cap vert cap vert min ye double tenant du titre bɔ a la parce que tunisie manu usman jɔnjɔn b'ale bolo ko y'a ta ko fila de fɔ ta ko fila han man nɔgɔ o kɔrɔ ko cap vert fana hakili kan ka to a yɛrɛ fana hakili kan ka t'u la dɛ parce que u fana bɛ se ko la de o bɛ se ee segu an tɛ nkalon tigɛ o mun ka ɲi don min o ka ɲi koyi ayiwa limanaw sɔgɔlen bɛ arajo kiledu la an b'an terikɛ fo nin waati in na azi